bụ ihe na-eme ugbu a igbo nwere nsọ ala gịnị bụ nsọ ala gịnị bụ arụ arụ na nsọ ala bụ otu ihe ha abụọ bụ ofu ihe ịma na e, e nwere mmehie mmadụ ga-emehie emeghali anya enweghị ihe a ga-akpọ ya ama na ọ mmehie nkịtị nwe mmehie mmadụ ga-emehie ọ bụrụ ihe ana na-asọ nsọ onye nụ ya ọ gbaa n'aka ọ sị chukwu ekwekwana tụfịakwa enwere ihe ana na-asọ nsọ arụ bụ mmehie mmadụ mehie ntị nụ ya ọ gbaa n'aka o fee n'isi o doo gị anya na ihe a bụ ihe ana jụrụ ya bụ alụ ya bụ nsọ ala mana kawa ahụ gee ntị gee ihe onyonyo a n'uju ka ị ghọta ihe bụ nsọ ala ụmụ ihe ala na-asọgasị nsọ n'ala Igbo ọkachasị mgbe gboo enwere ihe Igbo na-asọ enwere ihe ala Igbo na-asọ mana n'ịkọwapụta ihe m chọrọ ikwu n'ụbọchị taa aga m akọ ya ụzọ naabọ eziokwu na enwere nsọ ala nke bụ eziokwu bụ na enwere ụmụ ihe ala na-asọ mana enwere nke ọ ga-abụ i me ala ga-asị ya and a ga-emedo emedo nke ahụ bụ alụ ọ bụrụ na enwere alụ asị na nke ahụ bụ alụ kwọ nwa enwere alụ na-akwọ nwa enwere ihe mmadụ nwere ike ime asị akpọkọ obodo ekpe ya kwuo maka ya chụọ obere aja na ya nwee ihe mmadụ nwere ike ime nke ahụ a ga-ama ihe emere tupu emedo ala obi nke mbụ n'ụmụ ihe bụ alụ kwọ nwa bụ mmadụ ịkwụ ụdọ mmadụ ịkwụ ụdọ n'ala Igbo bụ nnukwu arụ a na-akpụ ya akpụ anakwaghị enyi onye ahụ n'ụlọ anaghị enyido onye ahụ enyi a ga-eburu onye ahụ ga tụnye onye ahụ n'ajọ ọhịa ọ bụghịkwanụ mmadụ ncha na-atụtụ onye dị otu ahụ n'ala etufuo onye ahụ ewee bịa wee kpụọ alụ n'ezinụlọ ndị ahụ ka ihe dị otu ahụ hapụ ime ọzọ nke ahụ bụ alụ kwọ nwa alụ ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ mmadụ ịga n'ihu alụsị ga zuo oshi izu ohi n'ihu alụsị bụ onye onye ịma na ị chọrọ igbu onwe gị nke ahụ bụ ezigbo alụ a na-akpụ ya akpụ alụ ọzọ bụ nwaanyị nọ na mkpe nwụọ nwaanyị a ka yi akwa uju di ya ka yi uwe ọcha maọbụ uwe ojii di ya bịa nwụọ ebe ọ na-eru uju nke ahụ bụ alụ a na-akpụ ya akpụ ọzọ bụrụ nwaanyị iyi akwa mkpe di ya bịa dina nwoke ọzọ nke ahụ bụ alụ ezigbo alụ kwọ nwa ka ọ bụ ị gaghị eyi ị gaghị anọ na mkpe di gị ka na-eru uju di gị nwoke ọzọ arịa gị elu nke ahụ bụ arụ arụ ọzọ bụ nwanne idine nwanne igbo na-asọ ya asọbiga ya oke nwanne ụmụnne inwe mmekọ nwoke na nwaanyị nke ahụ bụ arụ kwọ nwa nke ahụ bụ ezigbo alụ ụfọdụ na-akpọ okwu a arụ ụfọdụ na-akpọ alụ nke ọbụla m kpọrọ ghọta ihe m na-ekwu igbo na-asụ n'onu n'onu mana a kwaa ụkwara ọ bụrụ otu ọzọ bụ nwa idine nne mụrụ ya nwa ime mmekọ ya na nne mụrụ ya ime mmekọ nke ahụ bụ alụ nke ahụ bụ ihe lụrụ alụ a na-akpụ ya akpụ ọzọ dịka ibe ya bụ nwaanyị anọ na mbịali nwaanyị anọ na di nwaanyị anọ na di dine nna di ya ezigbo alụ ka ọ bụ nwaanyị dine nna nna di ya nna mụtara di na-anụ ya ezigbo alụ ka ọ bụ